Saludu a totus e benevènnios a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat argumentu de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat puru carchi libru 'e lèghere. Tando, custa puntada est azicu diferente dae sas àteras, ca non chistiono cun un'òspite, non b'at un'òspite chi respondat a sas preguntas meas, ma namus chi mi la sono, mi la canto e mi la ballo puru, ca so a sa sola in custa puntada, apo detzisu de chistionare deo ebbia, ca s'argumentu m'agradat mene, m'interessat mene, mi nd'apo istudiadu e lu presento ego s'argomentu, s'argomentu est sa Palestina, s'istòria 'e sa Palestina. Duncas in custa puntada provo a contare s'istòria de custa terra, provo a contare s'istòria dae s'otighentos, prus pagu prus a mancu dae su millottighentosottanta fintzas a su millinoighentobarantotto chi poi est s'annu de s'indipendèntzia, nana sos israelianos, ma sos palestinesos li nana un'àteru lùmene, li nana su desacatu a su millinoighentobarantotto ca perden sa terra issoro. E duncas provo a fàghere, namus, una panoràmica de custos sessant'annos, setant'annos de istòria de sa Palestina fintzas a su millinoighentobarantotto e a pustis mancari in un'àtera puntada potzo fintzas chistionare de sos àteros setant'annos, antzis setantaset'annos, cando

Su malu ite est? Su malu est chi si est a la contare totu s'istòria de sa Palestina non bastana deghe puntadas, ca est una terra antiga in ue ch'at iscritos e repertos dae mizas e mizas de annos, si est a torrare in segus torramus a chimbe miza annos in palas, però pro proare a cumprendere su chi est capitende oindie penso chi podimus comintzare s'otighentos, comente apo nadu, no? Est a narrer su, su sèculu deghennoe. Tando sa Palestina, est a narrer tzitados che a Gerusalemme, Nablus, Jaffa, Gaza, Betlemme e gai totu, faghiat parte de s'Imperu Otomanu, chi teniat a Costantinopoli, connoschimus como comente Istanbul, Comente capitale e fiat unu imperu mannu, unu bete imperu mannu, in intro che fiat sa Turchia chi connoschimus como, innantes bi fiat puru sa Grècia, sa Bosnia, bi fiant cantos de Africa mediterranea, sa Siria, su Libano. In su milliotighentosottanta, provamus a pònnere custa data comente comintzu, namus, de s'istòria moderna 'e sa Palestina, custa terra teniat a fùrriu de seschentamìza abitantes Mm, c'aiat una majoria de palestinesos musulmanos e cristianos e de custos seschenta miza una minoria, vinti chimbe miza, eh, fiant ebreos e fiant a furriu de su bator pro chentu de sos abitantes. De custos ebreos sa metade fiant tzitadinos de s'imperu otomanu e s'àtera metade fiant ebreos disterrados dae àteros logos in su mundu chi fiant andados a istare a inie. Fiat prenu fintzas de europeos e de custos europeos in Palestina unos cantos fian ebreos chi vivian in Haifa, in Jafa, in Gerusalemme, in Betlemme, ca tenian interessos e fiat normale in cussos annos pro una borghesia mercantile a zirare su mundu in chirca 'e benda, in chirca 'e materia prima, in chirca 'e business Pensae pro nàrrere a ite fiat Bugerru in cussos annos, una pìcola Parigi la mutian, prena 'e frantzesos, prena de istranzos chi benian a Sardinna a si che furare, podimus narrer, sa materia prima de sas minieras sardas. Est importante a connoschere custos nùmeros ca b'at una fàula, una betisterria, comente naran in Nùgoro chi sa propaganda israeliana at bogau a pizu dae sa prima die e chi nos contat de una Palestina in cussos annos fiat boida, deserta, mispèrdia, b'istaiant sceti pagos beduinos e massajos, ma custa est una fàula, l'ant bogada a campu sos ideòlogos sionistas. Ma ite est custu sionismu? Ite est? Est un'ideologia chi est essida in Europa a ùrtimos de s'Otighentos, mescamente in Àustria, in Germània, in Ungheria, eh, cando pensadores ebreos che a Theodor Herzl an inventau una forma de nazionalismu ebreu chi po che tirare a sas minorias ebreas in Europa da un ambiente razzista e antisemita, teniat comente punna sa de fraigare un istadu ebreu indipendente in Palestina, proite in Palestina ca fiat pro issos sa terra de sos babbos e de sos ebreos antigos, de sos manneddos issoro. Ma in tames de essere una terra isperdia e chena zente, sa Palestina, mescamente intre su 1880 e su 1920, fiat colende un'ispera 'e oro, comente at nadu s'istòricu frantzesu Vincent Lemire. In Palestina, in cussos barant'annos, c'aiat unu livellu artu de isvilupu culturale e polìticu, e paret chi ebreos, cristianos e musulmanos bivian in pare in Gerusalemme e in totu sa Palestina sentza si tirare sos ocros cada die. Sas primas votatziones pro narrer tenein logu in su milleotochentosetantasete Custas fiant sas primas votatziones parlamentares in s'istòria de s'Imperu Otomanu e galu su 1908 sa Commissione Eletorale imbiaiat sos impiegados suos a cada biddighedda in Palestina pro che collire sos votos de sos chi non faghiat a ghetare a botare sos sègios. C'aiat giornales che a su Falastin, chi comintzeit a imprentare in su 1911, e c'aiat prenu fintzas de bibliotecas che a sa Biblioteca de Gerusalemme, de Gaza, c'aiat cinemas, iscolas àrabas, iscolas europeas, universidades. Pensade chi in su in su milliotighentonobantaduos faghein sa prima ferrovia chi che zughiat sa zente e sa merce puru dae Gerusalemme a Jaffa, chi oe est Jaffa oe est serente a sa tzitade israeliana de Tel Aviv e duncas afilat a cara a su Mediterràneu. E a pustis ant fraigadu fintzas àteras lìnias chi che zughiat sa zente a Gaza, a Haifa e dae sa Palestina fintzas a àteros logos, est a nàrrere a Damasco e a Alepo in Sìria, ma fintzas in Egitu. S'economia 'e sa Palestina a su tempus fiat un'economia agrìcola, su cotone e su tabacu a fùrriu de Haifa e de Acre in su Nord eh, s'àghina in Hebron e in Betlemme, s'olia in Nablus, sa nughe in Jenin, sa mèndula in Ramle, sa banana in Gerico, s'aranzu mescamente in Gaza e in Jaffa. E, però b'aiat puru un'indùstria, un'indùstria chi fiat comintzende a crèschere e in su 1914 b'aiat prus de 1200 fàbricas mannas e minores. b'aiat tipografias, molinos de ozu, fabricas de iscarpas. E difatis a primos de su sèculu e binti apereint sas primas bancas in Palestina, bancas de su guvernu otomanu e bancas istranzas puru, istranzas e privadas. A pustis de sa prima gherra mondiale, cando su sionismu, custa ideologia sionista chi esseit a campu a ùrtimos de s'otighentos, comente apo nadu in Europa, eh, custa ideologia nazionalista che fiat un'ideologia morta, bella e morta si podet narrere, ca non fiat resessida a chelare nudda, eh, non fiat resessida a si faghere apozare comente cheriat dae totu sos ebreos de su mundu, però eh, a pustis de sa prima gherra mundiale a dolu mannu sas cosas cambian, ca sos britannicos binchen sa gherra, binchen sa gherra contra sos ottomanos, che los bogan dae sa Palestina e si che lean sa Palestina comente a unu protetoradu de sa Sociedade de sas Natziones, ite at a èssere custa Sociedade de sas Natziones, cudda chi fit sa mannedda de sas Natziones Unidas de como, un'organizatzione internatzionale chi faghent custas cosas, e unu protetoradu, ite est unu protetoradu, no esistint prus como però a pustis de sa de sa prima gherra mundiale bi nd'aiat medas, est un'ispètzia de guvernu chi naraian a su nessi, preparat un'istadu democràticu e indipendente, faghet una transitzione, chi fiat su chi sos britànnicos aian promitu a sos palestinesos a sa fine no, custu istadu democràticu e indipendente e fiat fintzas su chi sos frantzesos aian promìtiu a sirianos e libanesos proite proite ca sas milìtzias arabas aian gherradu cun custos imperos coloniales in sa prima gherra mundiale contra sos ottomanos pro otènnere issos etotu istados indipendentes chi otenen solu a pustis de sa segunda gherra mundiale però in custos annos intre sas duas gherras tra su 1920 e su 1940 su, su territoriu de sa Palestina fiat unu protetorau britanicu. Tocat de ammentare fintzas però che in su 1917 su ministru inglesu Balfour aiat promissu a sos ebreos de lis fraigare un'istadu ebreu in Palestina, unu documentu chi fiat segretu, ma custu est istadu bogadu a campu. E difatis a pustis de su 1920 comintzat a cambiare totu, creschet su nùmeru de ebreos chi si che fuint in Palestina dae s'Europa e dae àteros logos de su mundu, emigrant a inie, e su guvernadore de su protetoradu inglesu in Palestina fiat Herbert Samuel, un'ebreu inglesu chi apozaiat sa idea sionista, eh, est a narrer chi dae su comintzu s'imperu britànnicu giughiat comente punna, non sa de essere neutrale, però comente a bonu a agiudare sa Palestina a fraigare un'Istadu democràticu e indipendente, e intames eh, Herbert Samuel comente guvernadore de sa Palestina leaiat decisiones, isterriat polìticas in su territòriu chi a pustis sunt servidas a s'Istadu ebraicu e sionista israelianu chi connoschimus oe in die e, e chi est istadu fundadu in su 1948. Pro narrer Samuel at legalizadu s'immigrazione ebrea in Palestina, custu guvernadore, chi difatis creschieit meda a pustis de su mille noighentos e bintiduos, e at fintzas at fintzas sullevadu sa limba ebraica a su livellu de limba ufficiale cun s'arabu, chi est sa limba chi faeddan sos palestinesos, e cun s'inglesu. Ma sas leges prus importantes chi permitin chi sa terra colet dae sos meres betzos palestinesos, arabos, musulmanos e cristianos, a meres noos ebreos e su prus europeos, sunt sas lezes a sa fine chi an cambiadu totu in Palestina. Sa prima cosa chi faghen infattis sos inglesos est a acatastare totu sa terra 'e su protetoradu, lis aumentan sas tassas a sos massajos palestinesos e dae sos archìvios istòricos essit ladinu su fatu chi sos inglesos pedian su parrer de sos ideòlogos sionistas cando leaiant custas decisiones. Dae banda issoro Sos palestinesos non si sun abbarrados duedue, namus, li faghen sa gherra a totu custas politicas coloniales, li faghen sa gherra a sos impiegados de su catastru chi andaban a medire sa terra, lis imbucaian una surra puru si capitabat e faghian manifestatziones e iscriian e ispressaian sa idea issoro contra a custu protetoradu coloniale sionista In su 1929 e in su 1937, difatis, sos palestinesos faghent duas mutighinadas, duas rivoltas popolares, amus a narrer, e mescamente in su 1936, chi est sa muttighinada manna de su 36, sos inglesos che ghettan a presone e ochin e trillan mitzas de palestinesos pro affocare custa rebellia. S'obietivu de sos inglesos fiat de lis dare cantu prus terra e cantu prus deretos possibbiles a sos sionistas. Ma za no est ispantu chi un'imperu coloniale che a cussu eh, esseret fatu lezes chi faghen diventare sa propriedade, mescamente sa propriedade de sa terra, unu privilegiu politicu. Ca l'han fatu sos italianos in Libia, l'han fatu sos frantzesos in Algeria e sos inglesos e totu in India e in Iraq, ant fatu su matessi zogu. Pensade chi in Iraq, in su 1958, su duos pro chentu de sos meres teniat su sessantases pro chentu de sa terra. Sas lezes coloniales, in carchi manera, faghen a modu de nche bulliare sos meres antigos, de che lis pigare sa terra e de bi la donare a chie cheren issos. Ma sa diferèntzia manna est chi in Palestina s'obietivu de custas leges coloniales fiat de che bogare a unu populu pro li dare sa terra a un'ateru e ja an fattu gai. Ma in su barantasette sas Natziones Unidas detzidint de proponnere unu pianu pro partzire sa Palestina intre ebreos e palestinesos e gai comintzat sa gherra civile in Palestina chi acabat su millinoighentos barantotto cando naschit s'Istadu israelianu chi comente apo nadu est s'annu de s'indipendèntzia pro sos israelianos ma pro sos palestinesos est sa Nakba, est a narrer su disacatu, in sardu su comintzu de setantasette annos de gherras, de occupatzione, de apartheid e de disterru a foras de sa terra issoro. Pro giustificare custu crìmine, sa propaganda israeliana e sionista in su mundu a bortas bogat a pizu un'àtera fàula, nande chi sos palestinesos in su millinovighentosbarantotto s'ant bèndidu sa terra. Àtera fàula custa puru ca sunt sas lezes israelianas a pustis de su millinovighentoschimbanta chi permitint a s'istadu de confiscare est a narrer de si fagher mere de sa terra de sos palestinesos fuidos in su millenoighentos barantotto, cioè faghen una leze chi narat si su mere de unu terrinu no est presente, ch'est in Siria, ch'est fuidu in Egitto, s'istadu israelianu diventat mere de sa terra sua. No est chi si l'an bendia sa terra Custu l'at dimostradu istòricos israelianos e palestinèsos, l'at dimostradu istòricos palestinèsos che a Salman Abu Sitta, pro nàrrere. Difatis, si azis tempus leghide-bos La mappa del mio ritorno de Salman Abu Sitta, chi est unu bellu libru de custu contu, issu nascheit in su millinoighentostrintases in Palestina e pustis contat totu sa vida sua, ma est fintzas un'istòricu, contat, bogat a pizu documentos de archìviu ma fintzas istòricos israelianos che a Ilan Pappé ant contadu totu su chi est capitadu in custos bint'annos, namus, comente bos apo nadu, o belle e trinta, dae su millinoighentosbinti a su millinoighentosbarantotto. Difatis de Ilan Pappé bos consizo de lèghere su libru La pulizia etnica della Palestina Custu est un'istòricu israelianu, comente apo nadu. E duncas custu, custa fàula puru chi sos palestinesos s'ant bèndidu sa terra, namus, una fàula est. Però apo semper pensadu una cosa, ponimus puru chi sos istòricos no esserent bogadu a pizu custos documentos no e chi e mancari carchi mere de carchi bete terrinu o zente chi teniat terra meda si nd'at bèndiu de custa terra no Ma chie li dat diritu a unu cando si comporat unu terrinu, cando si comporat cantos de terra fintzas mannos de che bogare sa zente dae custa terra e non solu de che la bogare ca sa terra est diventada sa sua, ma fintzas de si faghere un'istadu etnicu e confessionale che a s'istadu israelianu. Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada puru bos apo lassadu unos cantos acàpios pro connoschere menzus s'istòria de sa Palestina e sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu in sa puntada. Acatades puru sa e-mail mea si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'azudu de sos ospites ebbia. Adiosu a s'atera borta.